Uachtarán Chumann Lúthchleas Gael, Seán Ó hÓráin, Cathaoirleach Choiste Náisiúnta na Gaeilge anseo leis an Chumann Lúthchleas Gael, Seosamh Mac Donnchadha, tchím Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge anseo fosta, Seán Ó Coinn, agus teaghlach Mhic Dhonnchadha ar fad, Peig, bean chéile Sheosaimh, dar ndóighe. Don ócáid stairiúil seo arís i mbliana, an tríú bliain don ócáid seo bheith ar siúl, níl mé róchleachta bheith i bPáirc a' Chrócaigh fán am seo bliana. B'fhéidir muid níos gaire do Dhún na nGall le cúpla bliain. Ní bhfuair muid an deis a bheith thart fá mhí Mheán an Fhómhair ach an oiread. Ach tá sé deas a bheith anseo agus go háirithe scaifte chomh mór a fheiceáil anseo anocht i bPáirc a' Chrócaigh agus sílim, ag caint le Francie agus le Aodh Máirtín Ó Fearraigh agus le daoine eile níos luaithe an tráthnóna seo, go léiríonn sé an scaifte atá anseo ó chumainn peile de chuid an Chumann Lúthchleas Gael ar fud na tíre, go léiríonn sé an meas atá ar na gradaim seo anois agus léiríonn sé fosta, an dul chun cinn agus go bhfuil na gradaim seo, Gradam Fhondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonnchadha, ag dul ó neart go neart, bliain i ndiaidh bliain agus mar a dúirt mé, seo go dtí an tríú bliain agus nuair a fhógraímid anocht, go bhfuil ardú suntasach acu i mbliana agus suas le 135 cumann a ghlac páirt i mbliana. Ins an chomórtas seo mar a déarfá ina dtig le Cumann Lúthchleas Gael agus ar fud na tíre go bhfuil deis acu a gcuid tallann agus na deiseanna atá acu do chúrsaí Gaeilge agus cultúrtha ina gcuid cumainn a chur chun cinn agus mar a bhí mé a rá le daoine eile níos luaithe fosta ó thaobh mo chuid oibre féin de le RTÉ Raidió na Gaeltachta tchím go bhfuil sé ag éirí níos fusa bliain i ndiaidh bliana cainteoirí a fháil fríd cumainn agus níl níl le déanamh ach sampla amháin a thabhairt i nDún na nGall agus tchím iad ar an liosta anocht sin Cumann Lúthchleas Gael Naomh Adhamhnáin atá I mbaile mór Leitir Ceanainn, taobh amuigh de mar a déarfá an Ghaeltacht mar atá i gcoinne gceantracha Gaeltachta. Agus an fhoireann a bhí acu i mbliana, an fhoireann sinsir a bhí acu i mbliana, bhí mé ábalta ghabháil go furasta agus cainteoirí a fháil agus an fhoireann a bhain Craobh Faoi Bhliain is Fiche Dhún na nGall i mbliana ní bhfeoirning go raibh ochtar cainteoirí líofa Gaeilge le fáil ar an fhoireann sin agus is léiriú atá ann ar an dul chun cinn ó thaobh na Gaeilge de. Mar sin, tá an Ghaeilge beo agus mar a dúirt mé, tá sí ag dul ó neart go neart. Níl mise ag gabháil a dhéanamh mórán eile caint anseo anocht, tá go leor cainteoirí eile le theacht i mo dhiaidh agus tá go leor gradam mar a dúirt mé le bronnadh anseo anocht. Mar sin, an chéad jab atá agam anocht ná cuireadh a chur roimh Frainc Mac Cionnaith, sin bainisteoir na scéime anseo le Glór na nGael agus ba mhaith liom go dtabharfaí bualadh bos do Frainc Mac Cionnaith é seo. Go raibh maith agat, a chairde. A Uachtarán, a Chathaoirligh, a Phríomhfheidhmeannaigh, a Pheig agus a chlann, comhghleacaithe agus cairde, fáilte romhaibh anseo anocht. Ní raibh mise ag súil le bheith ag caint anocht, bhí Pat Carey le bheith ag caint ar son Ghlór na nGael ach tá rud éigin i mo sceadamán féin agus sílim go bhfuil sé i sceadamán Pat chomh maith anocht agus fágfaidh sibh liom é arís i mbliana. Ach ba mhaith liom roinnt buíochas a ghabháil ar son Ghlór na nGael anseo anocht. Ar dtús báire, ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Damien, atá ag déanamh scoth jab ansin mar fhear an tí. Buíochas leis an Chumann Lúthchleas Gael, le Seosamh Mac Donnacha, Cathaoirleach Coiste Náisiúnta na Gaeilge agus le baill an bord ar fad. Buíochas ar leith ag dul do Trisha Ní Chearra agus Aodh Máirtín Ó Fearraigh a chuidigh leis an próiseas moltóireachta i mbliana. Buíochas leis an chumann, foireann an chumainn, sin Jamie agus Alan ach go háirithe, agus buíochas leis na maoinitheoirí atá ag Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha, Foras na Gaeilge agus an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Mo bhuíochas chomh maith le bord s'againne, le Bord Ghlór na nGael óir is le cead an bhoird sin go bhfuil muid uilig gníomhach agus i mbun na hoibre seo. Mothaím go raibh bliain an-láidir againne agus is de bharr. ionchur Bhord Ghlór na nGael, tiomantas Bhord Ghlór na nGael don scéim seo agus foireann s'againne chomh maith, an díogras a léiríonn foireann Ghlór na nGael don Fondúireacht, go bhfuil muid ar fad anseo anocht agus rath ar Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha. Mar a deirim, tá díograis uainne agus leis an foireann atá agamsa, mothaím go bhfuil díogras agus fuinneamh den scoith go leor againn ansin. So mo bhuíochas libhse go speisialta. Tá muid buíoch as an tacaíocht leanúnach a fhaigheann muid ó teaghlach Mhic Dhonncha agus tá an-áthas orm sibh a fheiceáil arís anseo anocht. Seo trí bliana as a chéile go bhfuil sibh anseo linn agus ní dhéanann muidinne riamh a bheag den tacaíocht a bheir sibhse dúinne agus muid ag feidhmiú faoi ainm bhur dteaghlach anseo agus is mór sibh a bheith linn anseo anocht agus dá thairbhe sin ba bhreá liom fáilte a chur roimh Peig anseo teacht chun ardáin le go ndéanfar bronnadh bláthanna uirthi anseo. Agus ar deireadh, ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil libhse ar fad, na clubanna atá anseo chun bonn a bhailiú anocht. Baineann an oíche seo libh féin. Is de bharr bhur ndíograis féin, an obair atá déanta agaibh agus bhur saothar atá curtha isteach le bliain agus níos faide. Sin an chúis go bhfuil muid anseo anocht, chun sin a cheiliúradh. Ní dhéanaimid a bheag de sin ach an oiread so ba bhreá liomsa go mbeadh an bualadh bos is fearr den oíche go dtí seo anois ann do na clubanna féin. Comhghairdeachas libh! Go raibh míle maith agat, a Frank. Coinneoimid agus bogfaimid ar aghaidh linn, nó mar a dúirt mé, tá go leor le déanamh i ndiaidh na gcainteanna ar fad agus go leor ag cumainn le teacht ar an stáitse lena gcuid gradam a bhailiú anseo anocht. Mar sin, an chéad chainteoir eile a bheas againn anseo anocht ar an stáitse ná, is é sin Seán Ó Coinn, Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge. Go raibh maith agat Damien agus tá fáilte romhaibh uilig, a Uachtaráin Chumann Lúthchleas Gael, a Chathaoirligh Choiste na Gaeilge, a Chathaoirligh Fhoras na Gaeilge, agus a dhaoine uaisle uilig go léir, clann Mhic Dhonnacha fosta, Peig, Eoin, Eilís agus Muireann. Tá fáilte romhaibh uilig ag an ócáid, ócáid thábhachtach seo. Is oíche idir mhaith agus brón araon fosta agus muid ag cuimhniú ar Sheosamh Mac Donnacha anocht. Dá mbeadh sé anseo le seo a fheiceáil, bheadh sé an-bhródúil an ceangal seo a fheiceáil idir Cumann Lúthchleas Gael agus cur chun cinn na teanga. Is dóiche ag meabhrú ar an oíche seo anocht is mé ag smaointiú siar, is minic a chuala mé san am a chuaigh thart daoine ag rá dá mbeadh Cumann Lúthchleas Gael rannpháirteach i gcur chun cinn na teanga mar is ceart go mbeadh linn agus cé go raibh an eagraíocht seo Cumann Lúthchleas Gael i gcónaí tacúil agus go mbíodh i gcónaí ag tabhairt aitheantais don Ghaeilge. Tá rudaí i ndiaidh athrú ar bhealach suntasach le cúpla bliain anuas maidir leis an bhaint atá ag Cumann Lúthchleas Gael le cur chun cinn na teanga. Leis an Fhondúireacht seo, Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonnacha agus an ceangal le Glór na nGael, ar ndóiche, le ceapachán Jamie Uí Thuama ansin mar Oifigeach Gaeilge anseo i bPáirc an Chrócaigh. Tá Oifigeach Gaeilge anois ag ag Comhairle Cúige Uladh, Tricia Ní Chearra, agus rudaí den chineál sin ag tarlú, tá sé ag mealladh phobal Chumann Lúthchleas Gael isteach i gceartlár chur chun cinn na teanga. Agus tá Cumann Lúthchleas Gael anois páirteach. i ngluaiseacht na Gaeilge ar bhealach nach raibh sé riamh roimhe. Ar ndóighe, a bhuí sin do chuid mhór daoine ins a' chumann féin, go h-áirithe Coiste Náisiúnta na Gaeilge agus a macasamhail Sheosaimh Mhic Dhonnacha atá ina Chathaoirleach ar sin i láthair na huaire agus b'áil liom mo bhuíochas féin a thabhairt do na daoine sin a choinnigh leo ag gabhail go dtí go bhfuair siad an Ghaeilge ag an leibhéal agus ag an chéimíocht atá aici anois in sa chumann. Tá dearcadh na tíre mar a bhí Damien a rá ansin i leith na Gaeilge ag athrú. Tá cúpla rud suntasach ag tarlú anois ag leibhéal an rialtais atá ag cuidiú go mór leis sin. Tá bille nua teanga i ndiaidh a bheith foilsithe ansin an tseachtain seo féin a dhéanfas athrú mór don teangaidh in sna blianta atá amach romhainn. Tá próiseas pleanála teanga ar siúl agus pleananna teanga á n-ullmhú anois do na ceantracha Gaeltachta uilig, sé cinn is fiche acu, do bhailte seirbhíse Gaeltachta ar fud na tíre, sé cinn déag acu sin, agus do líonraí Gaeilge taobh amuigh den Ghaeltacht. Agus tá na pleananna sin ag fáil aitheantais iomlán ón Rialtas mar chuid de pholasaí an Rialtais, agus níos tábhachtaí ná sin tá siad ag fáil maoiniú ón rialtas fosta agus lena chois sin ar ndóighe mar a thugann muid uilig fá dtear thart timpeall na tíre ar fad tá aos óg na tíre ag tabhairt na Gaeilge chucu féin ar bhealach nach raibh siad a dhéanamh san am a chuaigh thart agus leis sin is dóigh liom go bhfuil an Ghaeilge ag teacht chun cinn ar bhealach an-láidir anois ins sa tír agus leis an chomhpháirtíocht seo le Cumann Lúthchleas Gael ag leibhéal na gclubanna agus ar ndóighe an obair iontach atá Glór na nGael a dhéanamh ar an talamh ag leibhéal na bpobal. Beidh súil againn bláth agus rath a fheiceáil ar an obair sin in san am atá amach romhainn. So ba mhaith liom go díreach agus mé ag críochnú, tréaslú leis na buaiteoirí uilig anocht. Tá cuid mhór acu anseo anocht. os cionn dhá scór club creidim ag fáil duaiseanna anseo anocht agus ba mhaith liom ádh mór a ghuí orthu agus iad i ndáiríribh ag taisteal amach ar a dturas teanga lena gcuid clubanna a Ghaelú. Go raibh míle maith agat. Go raibh míle maith agat a Sheáin. Rachaidh muid ar aghaidh anois chuig an cainteoir deireanach, sílim, anocht agus sé sin Uachtarán an Chumann Lúthchleas Gael agus ba mhaith liom go dtabharfadh sibh fearadh na fáilte agus go dtabharfadh sibh dtabharfadh sibh bualadh bos le bhur dtoil do Uachtarán an Chumann Lúthchleas Gael, sé sin Seán Ó hÓráin. Cathaoirleach Ghlór na nGael, Clann Seosamh Mhic Dhonncha agus a chairde go léir thar ceann Cumann Lúthchleas Gael, ba mhaith liom fáilte A chur romhaibh uilig anseo chuig Gradaim Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha. Ba mhaith liom tréaslú go mór leis na gclubanna go léir a bheidh gradaim á mbronnadh orthu anocht. Aitheantas iad na boinn seo ar na hiarrachtaí atá á ndéanamh ag na gclubanna an Ghaeilge a chur chun cinn. Ba mhaith liom tréaslú ach go háirithe le. Cumann Lúthchleas Gael Na Fianna, mo chumann féin, agus Cumann Lúthchleas Gael na Rinne a bhfuil bonn óir le bronnadh orthu. Tá éacht déanta agaibh, comhghairdeachas daoibh go léir. Ba mhaith liom freisin tréaslú lenár gcuid páirtnéirí sa scéim seo, Glór na nGael. Tá obair mhór déanta acu ar an scéim seo a cuireadh tús leis. Aitheantas ar a gcuid oibre atá sa nuacht go bhfuil maoiniú mór geallta ón Roinn don Fhondúireacht don chéad trí bliana eile. Cabhróidh sé seo go mór chun an scéim a fhorbairt. Tá muid an-sásta a fhógairt go mbeidh muid féin ag cur lenár sciar den chiste deontais freisin. Míle buíochas libh agus gura fada buan an pháirtnéireacht. Tá an Ghaeilge an-tábhachtach dár gcuid baill. ar fud na tíre agus tá muid ag súil le clár leathan tograí Gaeilge a fhorbairt an bhliain seo chugainn. I measc na rudaí móra a bheidh ar siúl againn le 20 20, beidh lá mór Gaeilge á eagrú againn ag Cluichí Leathcheannais na hÉireann agus beidh iris nua dírithe ar CLG á cur ar fáil againn ar líne, gan a bheith ag trácht ar an obair Fondúireacht dár ndóigh.

Go raibh míle maith agat, a Uachtaráin. Agus mar a dúirt muid, sílim gur sin an cainteoir deireanach s'againn anseo anocht agus go bhfuil muid ag gabháil a bhogadh ar aghaidh anois agus mar a dúirt Frank, b'fhéidir an chuid is tábhachtaí den oíche ná sé sin an obair ar fad atá á dhéanamh ag na cumainn fud fad na tíre agus sílim go bhféadfaimis bogadh ar thaobh na láimhe deise anseo rud beag le spás a fhágáil do na cumainn atá le theacht é chun tosaigh. Mar sin, má thugann sibh cúpla bomaite dúinn agus beimid réidh le tús a chur ansin leis an ócáid bhronnta. Beidh seo ag dul amach beo láidir anois. Tíocht le chúinne.

Tá muid réidh le, tá muid réidh le toiseacht arís le bhur dtoil. Ní raibh muid i bhfad. Em, toiseoidh muid anocht leis an Bhonn Cré-umha agus go díreach le, le míniú beag a thabhairt daoibh ar an obair atá ag dul ar aghaidh agus mar a dúirt muid sin, sin an obair atá á dhéanamh amuigh ar an talamh ag go leor de na, de na moltóirí mar a luadh níos, níos luaithe eh, agus le oibrithe Ghlór na nGael fud fad na tíre. Eh, an Bonn Cré-umha, maidir le tús atá ann, tús leis an aistear nó tús le do thuras ar le Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha agus mar a fheiceann muid anseo anocht tá go leor leor daoine agus cumainn bainte leis an Bhonn Cré-umha agus ansin nuair a bhogann tú ar aghaidh go dtí an Bhonn Airgid toiseoidh muid anocht leis an Bhonn Cré-umha agus an chéad cumann a bheas ag teacht chun stáitse is níl siad i bhfad Uaim féin sa bhaile i nDún na nGall, sin é fochumann Lúthchleas Gael Chloich Cheann Fhaola agus ba mhaith liom fearadh na fáilte a chur roimh Conor Ó Gallchóir agus ina chuideachta anocht beidh John Joe Mac Íomhair. Ba mhaith liom ba mhaith liom go díreach iarraidh ar Uachtarán Chumann Lúthchleas Gael, Seán Ó hÓráin teacht chun stáitse arís agus ina chuideachta leis an bhronnadh a dhéanamh beidh Úna Ní Chonaire, sin Oifigeach Forbartha Ghlór na nGael.

anseo anocht leis an gradam a ghlacadh. Beidh Moya, Cáit Uí Mhuireadhaigh agus Fionnuala Nic an tSúil. Cuirigí fáilte rompu le bhur dtoil. Seachain na súile. Cén dóigh? Rachaimid ó thuaidh anois. Rachaimid go Contae Aontroma agus an chéad chumann eile as Béal Feirste, Cumann Mhichíl Mhic Dháibhéid. ansin as Contae Aontroma mar a dúirt muid agus anocht leis an gradam a ghlacadh thar a son.

Rachaimid go Contae na Gaillimhe anois. Cumann Liathróid Láimhe Anach Cuain an chéad chumann eile a bheas ag teacht aníos agus ina gcuideachta anseo anocht beidh Fionnuala Uí Lochlainn agus Caitríona Ní Chaomhánaigh. Rachaimid ó thuaidh arís agus rachaimid go Dún na nGall go Gaeltacht Dhún na nGall agus anseo Naomh Columba as Gleann Cholm Cille agus anseo anocht as fo-chumann Naomh Columba beidh Ruairí Ó Corráin agus Seán Séamus Mac Lochlainn. Mar sin, cuirigí fáilte rompu. Fair play díobh nár éist sibh le Theresa Mannion anocht. Comhghairdeas libh. Go Contae Fhear Manach linn anois agus go Cumann Doire Loinn Uí Chonaill agus anseo anocht thar a gceann tá Cathal Coyle a deirtear linn, mo leithscéal ní hé Martin Mac Briain a bheas anseo agus Vincent Ó Máirtín a bheas anseo anocht san chumann sin.

ar na gCláirseach ansin agus anseo anocht mar a dúirt mé níos luaithe, Cathal Coyle agus Martin Mac Cathmhaoil. Rachaimid go Port Láirge. Rachaimid ó dheas arís go Port Láirge, an tSeanaphobail, anseo anocht agus mar a dúirt muid níos luaithe, seo don bhonn chré-umha agus na na baill den chumann atá anseo anocht, Antain Ó hAllacháin agus Kay Uí hAllacháin anseo anocht ar a son. Bogfaidh muid ar aghaidh, pillfidh muid ar Dhún na nGall arís ag Baile Dhún na nGall an uair seo go Cumann Lúthchleas Gael na gCeithre Máistrí agus anseo anocht tá Áine Nic Congail agus Caolán Loughney.

OK, ceart go leor, leanfaidh muid orainn agus braithfidh, fanfaidh muid, mar a déarfá, ins na Sé Chontae agus go Contae Ard Mhacha linn an uair seo, Cumann Réamoinn Uí Anluain anseo anocht agus anocht ar a son siúd beidh Robert Ó Néill agus Rodney Mac Seáin anseo. Comhghairdeas leo. Bóthar fada anseo, bóthar níos faide ó bhaile. Comhghairdeachas. Tá na Conallaigh láidir anseo anocht caithfidh mé a rá i bPáirc a' Chrócaigh. Pillfidh muid ar Dhún na nGall arís agus an uair seo chuig Cumann Lúthchleas Gael Ghleann tSúilí i gContae Dhún na nGall. Agus anseo anocht tá Sharon Uí Fhionntaigh agus Conor Mac Fhionntaigh thar cheann Chumann Ghleann tSúilí. An chéad chumann eile atá le teacht aníos sin Cumann Mac Uilín anseo as Contae Aontroma. De réir mar a thuigim níl ionadaí linn anseo anocht ach ba mhaith linn go díreach ár gcuid beannachtaí a chur chucu agus comhghairdeas a dhéanamh leo. Sin Cumann Mac Uilín as Contae Aontroma. Mar sin thig linn bualadh bos a thabhairt daofa. Go Contae Uíbh Fhailí linn anois, an Tulach Mhór go díreach agus Cumann Lúthchleas Gael ansin agus ba mhaith linn.

Comhghairdeas! Go Contae an Dúin linn den chéad uair anocht, go Cumann Lúthchleas Gael Dhroim Gath agus anseo anocht daofa siúd tá Máirtín Mac Cóil, sin Cathaoirleach an chumainn ansin agus Tommy Mac Léid chomh maith mar sin cuirigí fáilte rompu. An dheis den seo, ba mhaith linn bualadh bos agus comhghairdeas a dhéanamh leo ar an mbealach. Go Tír Eoghain linn anois, Cumann Ghleann Eallaigh i gContae Thír Eoghain, Cumann Lúthchleas Gael Naomh Seosaimh agus anseo anocht daofa siúd tá Mary Carmel Loughrey agus Maureen Kearney. Cuirigí fáilte rompu. le chéile. Comhghairdeas leo. Rachaidh muid chun an chontae béal dorais, Contae Thír Eoghain, Contae Ard Mhacha, Cumann Peile Thomáis Dáibhís atá anseo agus anseo daofa anocht Tá Antaine Ó hAmhráin agus Daithí Ó Briain, mar sin cuirigí fáilte rompu, le bhur dtoil. Go Fear Manach linn an uair seo agus Cumann Lúthchleas Gael Chill Náile, Brian Bóirmhe i gContae Fhear Manach, Agus anseo anocht daofa, tá John Ó Carráin agus Chris Mac Cafraidh, mar sin cuirigí fáilte rompu. An chéad cumann eile atá an bonn cré-umha bainte acu i mbliana, dar ndóigh, cumann a raibh bliain mhór acu i mbliana, sé sin cumann Naomh Éanna as Gleann Ghormlaithe agus obair mhór á dhéanamh acu ansin. Faraor, ní raibh aon duine acu ábalta a bheith i láthair anseo anocht ach arís ba mhaith linn comhghairdeas a dhéanamh leo. Sin cumann Naomh Éanna sin as Gleann Ghormlaithe i gContae Aontroma. Go Tír Eoghain linn arís anois. Oileán an Ghuail an uair seo, Cumann Lúthchleas Gael na Fianna ansin in Oileán an Ghuail agus anseo anocht daofa siúd tá Serena Maxwell agus Gerard McStravick. Cuirigí fáilte rompu.

I bPáirc a' Chrócaigh tá Labhrás Ó Brollacháin agus Dónall Mac Amaill. Mar sin, comhghairdeas libh. Go Contae an Dúin linn an uair seo, Cumann Baile Crann Naomh Iósaf, Cumann Lúthchleas Gael Naomh Iósaf. Now de réir mar a thuigim níl duine ar bith anseo ón chumann sin anocht ach mar a rinne muid leis na cumainn eile ar fad, ba mhaith linn comhghairdeas a dhéanamh leo agus an éacht atá bainte amach acu, tús leis an mbonn cré-umha. Mar sin tabharaigí bualadh bos daofa ar fad. Is tamallt ó bhí muid i nDún na nGall agus pillfidh muid, luaigh mé, luaigh mé Naomh Adhamhnáin níos luaithe agus seo cumann eile atá i mbaile mhór Leitir Ceanainn, fuair siad gradam níos luaithe i mbliana ag Gradaim Chumann Lúthchleas Gael Dhún na nGall mar an an cumann taobh amuigh den Ghaeltacht an obair is mó atá ar siúl acu i mbliana agus siad sin Gaeil Leitir Ceanainn agus anocht tá Barbara Ní Chathail anseo leis an gradam eile a thabhairt dóibh. Anois, an ceann deireanach don bhonn chré-umha, sin go Contae Ard Mhacha linn arís, An Lorgain an uair seo, Cumann Lúthchleas Gael Naomh Peadar ansin agus mar dúirt muid seo an grúpa deireanach teacht aníos don bhonn chré-umha. Beidh Odhrán Mac Aoidh agus Jimmy Mac Aoidh anseo anocht daofa. Comhghairdeas. Mar sin féin. Bhfuil ocras oraibh go fóill? Ní raibh i bhfad le. Yeah, ba mhaith liom, dhein muid an Uachtarán, beidh an lámh tuirseach go maith agat sula sula mbeidh an oíche thart. Ba mhaith liom iarraidh anois ar Sheán de Paor teacht aníos ó Ghlór na nGael, oifigeach. Forbartha leis an, le Glór na nGael. Cuirigí fáilte le Ruth Bennett. Mar a dúirt muid, seo an bonn airgid anois agus céim eile chun tosaigh agus arís ag caint leis na monatóirí níos luaithe. Obair mhór á dhéanamh ag na cumainn leis mar a déarfá na bocsaí uilig a líonadh leis na gradaim seo a bhaint amach agus níl sé furast nó tchíonn muid anocht nuair a amharcann tú ar an bhonn óir Nach bhfuil ach dhá chumann ag fáil an bhonn sin anocht mar sin is éacht atá ann féin an bonn airgid a bhaint amach. Mar sin, gan a thuilleadh moille, bogfaidh muid ar aghaidh go dtí an chéad chumann a bheas ag teacht aníos leis an bhonn airgid a bhaint, sin go Contae Aontroma arís, Cumann Lúthchleas Gael Thír na nÓg, agus anseo daofa anocht de réir mar a thuigim. Tá sé agam anseo, áit inteacht. Níl. Malachy agus Gráinne atá anseo daofa. Sé Malachy Duffin, mo leithscéal, agus Gráinne Duffin. Cuirigí fáilte rompu. Go Dún na nGall arís linn go Cumann Lúthchleas Gael Bhun an Phobail agus comhghairdeas leo, is cinnte go raibh obair mhór á dhéanamh acu ansin agus tím Con Ó Domhnaill anseo anocht agus ina chuideachta, sílim go bhfuil Antoin Ó Dúgáin mar sin fáilte rompu beirt. Troscadh chun na haltóra.

Agus is ar ais arís. Hata eile ort. Ok lads, haon dó? Haon dó. Ná bí sé cos. Tá sé. Comhghairdeas. An chéad chumann eile a bheas ag teacht aníos anseo luaigh mé níos luaithe iad ag tús na hoíche i gContae Dhún na nGall, i mbaile mhór Leitir Ceanainn dar ndóigh agus baile atá ag dul ó neart go neart ó thaobh na Gaeilge de agus an Ghaelscolaíocht ag dul chun cinn fosta. An chéad chumann eile a bheas ag baint an Bhonn Chré-umha an Bhonn Airgid mo leithscéal anseo anocht sin Cumann Lúthchleas Gael Naomh Adhamhnáin agus daofa anseo anocht tá Fergus Mac Aoidh atá ina Oifigeach Gaeilge Bhord Chontae Dhún na nGall agus ina chuideachta Charlie Mac an tSaoir mar sin comhghairdeas le Cumann Lúthchleas Gael Naomh Adhamhnáin. An chéad chumann eile a bheas ag teacht aníos, An Chloch Fhada as Contae an Dúin agus anseo daofa anocht tá Róisín Ní Ruanaidh agus Ann Nic Ruairí, mar sin cuirigí fáilte rompu beirt, le bhur dtoil. Táim anseo. Tusa ansin. Go raibh maith agat. I dtuaisceart Dhún na nGall linn arís an uair seo, Cumann Lúthchleas Gael Charn Domhnaigh, ba mhaith linn fáilte a chur rompu anseo agus comhghairdeas a dhéanamh le Caroline McLaughlin,

Comhghairdeas leo. Bogfaidh muid linn, tá muid ag éirí níos cóngaraí don dinnéar de réir mar atá muid ag dul fríd anseo. Rachaidh muid go Contae Thír Eoghain an uair seo, Oileán agus Cluain, Cumann Lúthchleas Gael Naomh Colm Cille i gContae Thír Eoghain agus an uair seo tiocfaidh Damien Ó Néill, Shane Ó Fearghail agus sílim go bhfuil Rian, Poncanna, Ó Néill anseo. ina gcuideachta anocht, mar sin dtig linn bualadh bos a thabhairt don triúr acu le theacht aníos anseo. Tá sibh seann agus tá Frank sa mbealach. Comhghairdeas libh! Coinneoimid orainn le cumainn eile atá fágtha ar an liosta anseo os mo chomhair. Cumann Lúthchleas Gael Bhun Cranncha an chéad chumann eile a bheas ag teacht aníos agus anseo anocht tá John Ó Cearáin agus ina chuideachta.

ach gan a thréaslú leis an chéad chumann eile a bheas ag teacht aníos ó thaobh an obair mhór atá á dhéanamh acu ó thaobh na Gaeilge de i mBéal Feirste agus ar fud Chontae Aontroma. Siad sin Laochra Loch Lao agus an cumann deireanach a bheas ag teacht chun stáitse anocht agus Conallach eile a bheas ag teacht aníos thar a shon anseo anocht. Sin Caoimhe Ní Chathail, ball de Chumann. Lúthchleas Gael, Laochra Loch Lao i mBéal Feirste, mar sin, comhghairdeas! Comhghairdeas! Muid chóir a bheith réidh a Uachtaráin. Dar ndóigh, I gCorca Bhríde anseo agus i gCorca ar an liosta, mar a dúirt Frainc níos luaithe, tá an liosta ag méadú agus ag éirí níos faide achan bhliain agus is cinnte i gceann cúpla bliain ní bheidh duine ag iarraidh an job seo, gabháil fríd na hainmneacha ar fad. Ach is cinnte an dá chumann a bheas ag teacht aníos anois. An chéad chumann as Contae Bhaile Átha Cliath agus an dara cumann as Contae Phort Láirge. Ní beag an éacht ar dhóigh ar bith bonn óir d'Fhondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha a bhaint amach agus, Seo go díreach, tá an comórtas seo ar siúl anois mar dúirt mé le trí bliana anuas agus i mbliana seo dhá chumann eile ag gabháil ar an liosta, trí chumann go dtí seo ar éirigh leo an gradam seo a bhaint amach, mar sin is cinnte gur éacht nach beag atá ann bonn óir a bhaint amach ó thaobh an fhondúireachta de agus mar a dúirt Frank níos luaithe fosta agus mé ag caint leis, tá leibhéal iontach ard leagtha acu. agus leis an leibhéal sin a bhaint amach caithfidh tú, mar deir muid, bheith ar bharr do mhaitheasa agus chonaic muid, na cumainn a bhain an gradam seo le cúpla bliain anuas agus arís mar dúirt mé ní beag an éacht atá ann bonn óir den Fhondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonnacha a bhaint amach mar sin is cinnte sula n-iarraim orthu theacht aníos ba cheart dúinn bualadh bos a thabhairt daofa. Tá Seán ina shuí romham, tchím, tá Seán Ó hAdhmaill linn anseo, sin. Atá abhus anseo anocht fosta i gcuideachta Uachtarán an Chumainn Lúthchleas Gael, Bainisteoir le Glór na nGael, mar sin fáilte romhat a Sheáin. Mar sin dhá bhronnadh eile atá le déanamh anseo anocht agus an chéad cheann fanfaidh muid sa chathair anseo i bpríomhchathair Bhaile Átha Cliath. Cumann Lúthchleas Gael Ghlas Naíon na Fianna agus beidh Uachtarán an Chumainn Lúthchleas Gael thar a bheith bródúil leis an bhronnadh seo a dhéanamh. Mar sin ba mhaith liom iarraidh anois ar bhaill an chumainn a theacht chun tosaigh anseo anocht. Tá. Ceathrar acu ann, mar sin tá súil agam nach bhfuil duine ar bith fágtha ar lár agam, b'fhéidir cúigear acu ann, Seosamh Ó Maolalaí, Dónal Buggy, Tom Ó Flatharta, Pádraigín Breathnach agus Ann Ryan. Mar sin ba mhaith linn comhghairdeas a ghabháil libh agus scoilt a thabhairt don Ghaeltacht.

Comhar deas leo. Anois támuid ag druidim le deireadh na hócáide seo agus tá mé cinnte, mar dúirt mé, go mbeidh muid ag bogadh réidh chuig rudaí a bheas rud beag níos fusa ar ball beag. An bronnadh deireanach agus ar deireadh anocht, rachaidh muid go Gaeltacht na Rinne, go Contae Phort Láirge. Agus arís, mar a dúirt na moltóirí agus iad ag déanamh a dtuairiscí ar seo, obair iontach á dhéanamh acu ansin sa chumann. Agus ba mhaith liom anois fearadh na fáilte agus go dtabharfaidh sibh bualadh bos ollmhór don bhronnadh deireanach anseo anocht. Sin Cumann Lúthchleas Gael na Rinne. Agus anseo daofa anocht tá Eoin Ó Murchadha, Sinéad Ní hAllmhuráin, Nuala Murchadha agus sílim go raibh Orla le bheith anseo an bhfuil siad anseo mar sin tá súil agam nach bhfuil ainm ar bith eile fágtha ar lár agam mar sin ba mhaith linn fáilte mhór a chur romhaibh anseo go luath.

Sílim gur sin tú, Uachtaráin, ag labhairt do Thigh na Rogha. Sin muid, sílim, ó thaobh an ócáid bhronnta de. Mar a dúirt mé beidh oíche anseo againn go fóill, tá an mhí eile thart amuigh ar ball beag. Tá deifir agamsa ag deireadh na hoíche anocht, ach go díreach arís, tréaslú. le Glór na nGael as an obair mhór atá á dhéanamh acu, mar a luaigh Seán Ó Coinn agus go leor de na cainteoirí eile níos luaithe, leis an Ghaeilge a chur chun tosaigh ins na cumainn ar fad. Ba mhaith liom fosta buíochas a thabhairt don fhear a bhí i mbun cúrsaí fís anseo faoi choinne na hoíche, muid beo ar Facebook anocht anseo fosta, le Paddy anseo agus maille sin le Gerry Ballina a choinnigh cúrsaí fuama ceart anseo anocht fosta, mar sin.